Fáilte go dtí mo leabhragán mór. Is mise Seanán Ó Coistín agus ba mhaith liom insint daoibh faoin leabhar seo. Seo é An Uaigh sa Choillidh le Freeman Wills Crofts agus d'aistrigh Seán Mac Maoláin go Gaeilge é. Nuair a bhfuair mé an leabhar seo bhí mé go huile is go hiomlán glas air agus níorbh fhios dom ar chor ar bith cén cineál scéil a bhí ann, cé is moite de gur scéal bleachtaire a bhí ann. Ach caithfidh mé a rá, thaitin an scéal go mór liom. Is leabhar an-deas é. Tá an scéal an-tharraingteach, an-mhealltach, cineál spleodrach agus freisin tá an Ghaeilge thar barr. Do éinne ar mhaith leo leabhar le Gaeilge an-mhaith ann a léamh, mholfainn go mór daoibh saothar de chuid Sheán Mac Maoláin a léamh mar tá sé an-mhaith. Tá roinnt rudaí faoin leabhar seo a thaitníonn go mór liom. Uimhir a haon, tá b'fhéidir leath de lonnaithe i mBéal Feirste agus sa tuaisceart agus bhí cónaí ormsa i mBéal Feirste siar i 2005, mar sin nuair a insítear sa scéal cad tá ag tarlú agus cá bhfuil sé ag tarlú, bhí mé in ann é a shamhlú go beacht mar is cuimhin liom a bheith sna háiteanna sin agus freisin, cé gur scríobhadh é b'fhéidir beagnach nócha bliain ó shin, ag tús na dtríochaidí, fós féin Tá sé cineál comhaimseartha. Tá tú in ann na rudaí ann a shamhlú ag tarlú ar na saolta seo. Tá siad ag caint faoi rudaí a dhéanann póilíní, an scrúdú a dhéanann póilíní, an cuardach a dhéanann póilíní agus an bealach a mbíonn daoine ag taisteal agus na. na modhanna iompair a bhí ann, ní seanmhodhanna iompair a bhí iontu, tá siad go léir fós againn, ar nós bád, longa, gluaisteáin, tá siad, bíonn siad ag labhairt ar an nguthán. Mar sin, d'fhéadfaí an scéal seo a shamhlú ag tarlú sa lá atá inniu ann. Níl sé chomh sean sin ar chor ar bith. So, is éard a tharlaíonn sa scéal ná. Téann fear ó Bhéal Feirste ar iarraidh. Bhí sé ó Bhéal Feirste ó dhúchas ach ansin bhog sé go dtí Londain. Sir John McGill ab ainm dó agus mealladh ar ais go Béal Feirste é agus chuaigh sé ar iarraidh fad is a bhí sé ar cuairt i mBéal Feirste agus ansin iarradh ar an bleachtaire French. Sin an duine is tábhachtaí sa scéal seo. Iarradh air dul sa tóir ar John McGill agus an scéal a fhiosrú agus fáil amach cad é go díreach a bhain dó, cad a d'imigh ar John McGill. Agus ar dtús báire is rúndiamhair atá ann, tá sé deacair do na póilíní aon leid a fháil faoi cad a tharla, cad a d'imigh air. Ach de réir a chéile faigheann siad eolas, faigheann. faigheann siad litreacha gan aon síniú orthu agus tugtar eolas dóibh. Tagann fianaise i láthair chuig na póilíní i mBéal Feirste agus deireann siad go bhfaca siad daoine agus de réir a chéile tá siad in ann níos mó agus níos mó fíricí a chur leis an scéal agus ar deireadh thiar thall tá siad in ann an cineál comhcheilg a tharla do John McGill a nochtadh agus ansin caithfidh an bleachtaire, an tUasal French, caithfidh French dul sa tóir ar na daoine a cheapann sé a mharaigh John McGill. Nílim chun an scéal a sceitheadh ach aimsíonn sé iad ar deireadh thiar thall. Is dóigh, sin rud bunúsach ar gá tarlú i leabhar mar seo, leabhar le bleachtaireacht. Ach fós féin, mar scéal, bhí sé an-mhaith. Bhí sé fada go leor, breis agus 400 leathanach, ach fós féin tá an méid sin rudaí ag tarlú ann go spreagfadh sé thú chun leanúint chun é a léamh. Agus is léamh taitneamhach é. Tá an Ghaeilge thar barr, tá an scéal inste go maith, tá an comhrá idir na daoine atá sa scéal, tá sé sin go maith, agus os rud é gur tá cuid de lonnaithe in Éirinn, éinne ó Éirinn, bheadh siad in ann Béal Feirste agus Contae Aontroma a thuiscint agus bheadh fhios acu cá bhfuil na rudaí seo, cá bhfuil na háiteanna sin. Agus dá bharr, d'éinne le Gaeilge agus éinne a bhfuil cur amach acu ar Bhéal Feirste, taitneoidh an leabhar seo go mór daoibh. Tá clúdach an-deas air. Bhí tréimhse ann sna triochaidí, sna ficheadaí, sna daicheadaí nuair a bhí clúdaigh deasa á chur amach ag an Gúm ar na leabhair agus tá an t-ealaín ar an leabhar sin, ar an gclúdach, an-deas. Mar sin, má éiríonn libh riamh teacht air seo i leabharlann nó b'fhéidir siopa leabhar, seanleabhar, molaim go mór daoibh é a cheannach. Is éard atá ann ná An Uaigh sa Choillidh le Freeman Wills Crofts, arna aistriú ag Seán Mac Maoláin agus is scéal an-mhaith é.